Baby.
Mm. Ọ bụ ihe m chọburu ịjụ gị. Olee ihe kpatara i jiri chọọ ịrụrụ onwe gị ọrụ na-ahapụ ụlọ ọrụ nna gị kama ị ya arụkwa n'ebe ahụ ma ọ bụ ị bụrụ onye isi ofu ụlọ ọrụ ya? Kemi Judge Cameron. Wow. I just bata m. Asị ka m jụọ gị, maka na nna gị nwere ego nụ nna gị nwegasịrị ụlọ ọrụ dị iche iche gị nwa bụ ị bụ ada ya ị chọkwana ị na-arụrụ onwe gị ọrụ kama ị ya arụkwana ya ọrụ hmm?
o nwerọ ihe nọ n'ime ya bụ na site mgbe m na-aga mahadum I'm not just an office person Yes. Um, achọrọ m ihe ọ ga-abụ na m nọ nna m na-emere m ihe niile makwa na ha na-ele m na m bụ m ka bụ nwatakịrị achọrọ m ka ọ bụrụ nnọọ family family thing ị na-aghọta Baby, ị ma na ahụrụ gị n'anya ị need mmadụ ịgwa gị ya and mụnwa na hmm, m agwa gị ihe m che bụ eziokwu i wekwa ya ọ ya adịkwa m obi mma ị bụ ada eh, and ị mara mma ị need ka mmadụ gwa gị and elele gị anya ị ma ihe ọfụma hmm? and ị dị very capable nna gị nwere ọrụ dị iche iche ị na-aghara ya nwanne gị nwoke ọ ya adịkwanụ mma ka ị na-etinye anya n'ihe ndị nna gị na-eme ị na-aghọta amakwa m ma ị fụrụ etu m siri fụ ya ahụ na ihe m sị ka m gwakwana gị ịgwa gị eziokwu
ihe anyị kwuru bụ ezigbote ihe ga-abara m uru ihe m ji na-akpọ gị akpa uche m you very intelligent thank you it's all right it's all thank you so so much it's all right ma ịgwa gị n'ezi o nwebeghị esi m chere echiche gbasara ihe ahụ na-abụrọ etu ị na-agwa m ya eziokwu what would I do without you also what would I do without you nne chukwu ajụ ihe ọjọọ mee kịta eh? ọ bụ na ọma ihe ọjọọ mere nụ God forbid chukwu ajụ hmm? eleghị ya eme o meghị mana ọrụ nna gị ahụ ịghara ya nwanne gị nwoke just chee ya eche o sikwa ka i chee ya eche chekwa ya ọfụma
ị ma ndụmọdụ niile ị na-enye m na-abara m uru ka ị na-agwa m uwe mechie ọfụma maka na ọ baara m uru ọ baakwara gị na onwe gị uru anyị ekebeghị ihe anyị keela ihe ele ha na-eke ihe anyị chọrọ ike ị mara sị na isi naabọ ka ofu isi mma ihe ị gịrị ya echeta mụwa echetara gị o so ị kwesịghị ikele m ekele na amamihe na-ekeleziri m ekele ekele gị ọfụma ọfụma imeela ọ dị mma thank you ọ dị mma I'm proud of you it's all right ka anyị ka nyezie gị nke m

ndị Arsenal na difenda ha zụrụ ọhụrụ onye a maka esi agbapụ bọọlụ mba m gbuo ha na ndị Charlton Athletic away ọ ga-enye m ndụ egbuo m ka ihe ahụ away gbuo ya tupu na pọntị ndị egburu egbu mma ọtụ Bayern Munich na ndị Dortmund ha na Dortmund o nwere nwa manụ nọ n'etiti ụdị ya ụkwụ ogologo ọ naghị ekwe goolu ịdabadị ya mana mbụ ndị Dortmund riberi shi n'azụ riberi riberi nna ka m hapụ m okwu a maka na ndị a kụrụ m n'ala last time ee eh, Man U Man U na new kochi a ha zụtara goro Di Maria anụkwa m na o reele ya ngwanụ ka m manajiwa ka m gbuo ha nwa away egbuo m onye nke a mgbe 123 nna ihe a 350k ma m permụọ this one with 100 ya wara mechin awụọ m awụọ gị ya Aston Villa mba ndị erere ndị Aston Villa ka erego ha Benteke onye na-agba ha striking ndị Liverpool ọkwa onye aha ele ha na-akpọ Balotelli na-enye goolu ejere 1 2 3 4 ya adaba ma zụọ ndị Man U zụọ ha ya esi ebe ekwuri ewu 3 m tinye nke a na nke a

papa Magị jiri udo na papa Magị bịa nwaanyị ọ gịnị ọ gịnị ị naghị anụ ihe a m na-ekwu eh? ihe niile m nọ ebe a na-ekwu kemgbe ya onwe m ka m na-ekwuru ọkwa ya
gịnị ka ị na-ekwu ana m ajụ gị gịnị ka ị na-ekwu na ị na-ahụ na m na-etinye anya na ihe dị mkpa na akụkọ Magị niile ị na-akọ na okwe ihe m na-achịkọta ka udo dịrị o nwere nke o si wee mee connect ị naghị afụ na o nwe ihe m na-eme ebe a ee o nwe ka o si wee mee connect ọkwa ya ya maka na ị na-achọ ee okwe ị na-atụ ị na-achọ okwe ị na-atụ ihe mere ị chọghị ịma ma nwa gị nwaanyị pụrụ kemgbe ụtụtụ ọ lọtara ọkwa ya nwaanyị I take that as an insult ihe a wụ mkparị ka ị na-enye m ị na-achọ ịgwa m na na m wụ ọgba okwe no ị na-achọ ịgwa m na m wụ ọgba okwe ị mara ihe a wụrụ n'obodo ndị ọcha ị gaala mkpọrọ na ihe a na-akpọ ya n'obodo ndị ọcha gross accusation and personal insinuation ya wụ na atụọ gị nga four years ị lakpuo na m na-enyochiri ihe m na-enyochiri na nna m okwe ị ga-etekekwa time ọkwa ị na-anụ ka m na-agwa gị ya ihe a wụ mkparị ọ dịwago too much n'ime ụlọ

ị ma ndị wụ ndị Arsenal besi ego ọnụ m na-ekwe dị na-achọ dị ị na-achịkwu ị ma onye ndị na-akpọ Arsenal na Man U ọ bụrụ isi na ka ị na-eme na salon na-agba m
papa Magị papa Magị mgbe ọbụla nnọọ isi na-ere gị ọkụ ikpe ebe a ikpe ebe a na m na-asị gị na nwatakịrị pụrụ kemgbe ụtụtụ alọtabeghị ị sị na m na-akpọ gị ọgba okwe ya ị na-etinyezi m okwu n'ọnụ ee asị ka m na-atụzinu ahụ asị ka m na-atụ i lecha m anya na-akparị m ọwa ego ụwa ọwa ego ụwa
ebee ka i si i jere lee Nnenna he o nne gbaghara kee ka o mere
Magị? o Nnenna si n'ụlọ pụọ ọ gwara mụnwa wụ nna ya ndị nna papa Magị kama ị ga-ekene chineke nna na ahụ dị nwatakịrị ebe ọ nọ ọkwa o jere lee ya kịta anụnwa gị ebe ahụ dị ya mma o nwee ihe ọzọ ị chọrọ n'aka ya kelenụ chineke nna na nwatakịrị nọ ọfụma ana m ekele chineke ọ mụnwa ziri ya ka ọ gaa ọ mụnwa sị ka ọ gaa letara m mmadụ ọ bụrụ ọzọ onye na-apụ n'ụlọ ya nna ya ezie ya nne ya ezie ya kịta ọ kwesịrị na ahụ dị ha ahụ dị ya ngwa na okwu okwu agwụ nne m egbo gị na ọmụga ọ kwa na ya m na-agba ebe a ee mgbe ọ ha na otu a gịnị ka a na-akọzi biko kọrọ inye oge gawa ka ndị oge mi ihe ị na-agwa m oge a ị sị na o doro gị anya
hmm? Hmm, ewela iwe biko ọ maka ya m gwa gị ee ọ kwa maka nke ahụ ee ama m ihe nna ị ma na mgbe ime m na-anọkọta m ọ mụ nọkata nnọọ kwuo okwu ya gwara gị weta ọdịo mhm. mana ka m jụgodi gị kee etu i si marụ na ọ nwunye chief na barista ya dị ihe a ọ jụọ m ọ jụkwanụ m ga-ajụ ya dị ka m gwa gị ee ọ na mgbe ọbụla a na-eme mmemme mmemme ọbụla a na-eme chief na-akpọ m sị m bịa ka m bịa hụrụ ka ndị mmadụ si emekasị ego n'obodo ma na-emekasị okpu nne m o ọ na m bịakwa otu ị ma ị ma na ịhụ na nwunye mmadụ ị ga-amata ka nsogbu ịmara onye nwunye chief
chi m o menwa kedu ụdị ụmụ nwoke nọ n'ụwa kịta kee etu nwoke ga-esi kpọrọ ọyị ya nwaanyị jee gosi nwunye ọ nụ n'ụlọ
ndị nna ka m gwa gị na ọrụ ị na-arụ ọ gbabakwana gị n'isi ọ bụrụ otu ahụ gịnị ka m gwa gị ugbu a asị m gị na ọ na mgbe ọbụla a na-eme mmemme na chief na-akpọ m hmm. sị m bịa otu m si wee mara onye nwunye ya ee amakwa m onye barista ahụ nwoke okwu ikpe ahụ ama m ya

Mm, mana ọ dịkwa ka iwe na-ewe ya. Iwe gịnị? Maka gịnị? Mommy just gafechaa n'ebe a niile na-ekene ya na-eti mkpu na-ekene mommy o kwudị m okwu. Hmm. Like something is wrong. Hmm. Ọ ka o si gafee. Ama m onye kpasuru iwe. Mommy good afternoon, mommy good afternoon. In fact,

agụrụ na-agụ gị ịfụlanya ya daddy's favorite ọkwụfu gị ya ọ jechaa lọta ọ jụwa m nri ọnụ ị ga-akwa ekwu okwu na nke ahụ ị na ha apị n'aka vam vam vam vam vam n'akwụkwọ papa ma gị ihe ị na-eme o nwekwaghị ihe e ji eme wepụkwa anya na ihe ndị a ị na-ekwu gị na-aka anya vam vam isi na-ere gị ọkụ papa ma gị ihe ị na-eme ndụ m achọghị ya o na-egwa ka esi na-akọtọ ọ bụrụ ma m gbata ego m chọrọ ịgbata gị ya ọ kwesịrị na ị chọrọ ịzụrụ brazilian hair nke m ga-azụnye gị wụ tanzania hair maka ego na-abata n'ahịa ime meshi na-ebunye gị nnukwute ego ọ bụrụkwa m onye iberibe nakwa ka m na-ele gị anya o nwekwara ihe m na-achọ ya o nwere ihe ị na-achọ anya gị ị nọkwa achọ nnọọ ihe ị na-achọ chọshikwa ya ike maka na ị hụrụ ihe a ọra mgbe ọbụla ị na-akọrọ m akụkọ ka ị ma ihe nọ n'obodo mm-hmm. chọwakwa ego ahụ chọshie ike maka na ị chọtaghị ego ahụ ị makwa ihe akpa garị ahụ nọ n'ime ụlọ ezuru m ya ezu dedekwa ka ị hazie ebe ọ wụ ego m ka ị na-eri na-achọpụta na ọ nọ n'ebe a na-eji m na-etipụli ọ na ndị asị n'ala awụkwara m n'ala maka nwaanyị a dị ready ịwụ m mmiri ọkụ ma ihe awụ ọkụrụ ka m tinyekwa anya chọzie ya chọzie mma ka gbukwa okwu a nke a mma a ga-asị na alụ daghị minit ha enye ha goolu isi adịrọ ha mma ee nke a na-ajụ ajụ ị ka ajụrụ m ma ọ gbakwuo n'isi ọ wụ barista nwere nwaanyị nọ na biya onye ahụ ji ụkwụ naabọ wee nọrọ gidigba ihe taa nwaanyị gbagoro afọ ị na-ajụ m ekwukwana ihe ọzọ
ọ bụrụ etu a na ọnụgo nwaanyị ka ezikwa na-etu isi wee na-eche na o nwe ihe dị n'etiti nwunye chief na barista ama m ihe i ji wee jee gụọ nọọsụ eliza ego ị ka agụnụ lọya ọkaikpe nụkwa ihe ị na-ajụ m kemgbe ee eh? ama mụ eji m anya m naabọ hụ ha ah. maka gịnị
hapụ welụkwa ya nwayọọ ma ịnwa ị ma nke na-atọ m ụtọ na otu a ihe niile a na-eme ọ dị m nnọọ mma n'obi hmm, nọ n'ebe ahụ ekwusie m ike hmm, ị ga-aghọtakwa ma ya gwakwana m na ị chọrọ ịgwa chief ihe mere aka m adịghị okwu ya adọsakwana ụlọ mmadụ nnenna ọ bụrụkwa ma chief ọ ga-anụ ya ọ nụchaala ya tinye etinye mana ọ wụghịkwa ugbu a ọ wụghịkwa ugbu a mana ọ ga-anụ ya mimi hmm? ị ma ihe m ka-agwa gị ihe a wụ gị were okwu ya nwayọ ịdọsa ụlọ mmadụ aka m adịghị okwu ya ezuzukwana ezuzu otu i si nọrọ nnọọ ọdụ na-aṅụ mmanya otu ị ga-esi nọrọ ọdụ ọ na-eme agụ nwanyị ị mazi onye nwere ihe o mere ọ na-adị m mma nọrọ n'ebe ahụ gị na chief ga-aga egbu biko nakwa
adị m n'ọra eziokwu obi ahụ na-atụ bụ na ige ọnụ okwu my father enyeghị mmadụ gwa gị na ọkwara onye pakọ retirement na-akụ aka kpọ kpọ kpọ kpọ kpọ
office onye isi si ife agadi nwoke ahụ achọkwa m na nwoke na-akwadokwa ije retirement any moment ya nwa ji ọnụ ya kwu ya ya nwa kwuru ya okwule of course
that's good news ah, a na-ekwuzikwa ndị It's cause for celebration, man. anyị need inwe obi ahụ na celebration of course obi dị ụtọ kedu ị na-emedebe no no no okay icheka taa normal days na ya this is just it ị mara ihe niri na write it down write it down easy to say ya ibute ya nwere ajanụ anọ m ya ajanụ so were ba nne ya afọ ọkwa mụnwa bụ michael so you had all this things planned out and onwe otu si gwata mma ezigbo enyi gị well strategy that's the name akwụ ya na ya